Cuid de na fáthanna is mó gur breá liom an obair seo ná go bhfuil deis againn bualadh le daoine iontacha, daoine atá ag déanamh iarrachta rudaí éagsúla a dhéanamh trí Ghaeilge fud fad na tíre. idir dhaltaí agus múinteoirí araon. Is pribhléid é gur féidir linn aitheantas a thabhairt ar na dea-iarrachtaí agus cabhrú teacht ar réiteach ar na dúshláin éagsúla mórthimpeall freisin. Is rud álainn le feiscint anois freisin agus an scéim tamall de bhlianta ar an bhfód go bhfeicimid agus go gcífimid na daltaí céanna a bhí páirteach i gcoistí anois páirteach ag an tríú leibhéal agus amuigh sa saol lárnach agus iad fiú ag filleadh le cabhrú sna scoileanna anois agus iad bogtha ar aghaidh. Tá mise ag obair mar Oifigeach Tacaíochta le Gaelbhratach agus leis sin bím go bunúsach ag tabhairt tacaíochta do na hoifigigh eile agus iad ag plé leis na scoileanna agus leis na gnáth rudaí a bhíonn ag dul ar aghaidh faoin scéim. Ach chomh maith, bím féin ag plé leis na meáin sóisialta agus tá béim níos mó air sin le bliain nó mar sin anuas ó tháinig béim níos mó ar an fhoghlaim ar líne agus rudaí mar sin. Bíonn muid uilig agus ag cruthú áiseanna agus ábhar praiticiúil do na múinteoirí agus do na daltaí féin agus do na tuismitheoirí atá ag iarraidh b'fhéidir atmaisféar Gaelach nó labhartha Gaeilge a chothú sa bhaile agus atá ag iarraidh cabhrú leis an pháiste atá ag agus iad ag plé leis an Ghaeilge ar scoil. An fáth go dtaitníonn an ról liom ná, mothaím like tá muid ag déanamh difear ar chuid mhaith bhealaí. Tá tú ag déanamh difear i saol an pháiste, ceapaim gur you know gur saibhreas atá á tabhairt ar aghaidh dóibh leis an, leis an má tá tú ag, cothú cumas sa Ghaeilge iontu. Tá tú ag déanamh difir sna scoileanna féin atá páirteach ins an scéim mar má tá tú ag cruthú timpeallacht labhartha Ghaeilge iontu agus tá tú ag déanamh difir ar son na múinteoirí fosta agus iad ag plé smaointe leat agus ag fáil agus muid ag tabhairt tacaíocht praiticiúil dá chéile. Ní hamháin go bhfuil tú ag déanamh difir ó thaobh na Gaeilge de, tá tú, bímid ag plé chomh maith fríd an Ghaeilge le cumasú ginearálta na ndaltaí agus tá sé iontach sásúil mar obair é sin a thabhairt dóibh agus torthaí na hoibre sin a fheiceáil ag deireadh na bliana. Caithfidh mé a rá go bhfuil mé ag baint an-sult as a bheith ag obair leis an nGaelbhratach. Bhí mé ag múineadh ar feadh 20 bliain agus is. Deis iontach atá ann domsa go pearsanta a bheith ag obair le foireann óg agus díograsach ar son na Gaeilge. Ach chomh maith leis sin, tugann sé deis iontach dom scoileanna a fheiceáil, chuile uile shórt scoil. Níor fhreastail mise ar Ghaelscoil mé féin agus aisteach go leor ní bhfuair mé aon chuid de mo chuid oideachais trí Ghaeilge. Agus is álainn an rud atá ann a bheith in ann dul ar cuairteanna chuig na scoileanna agus, éagsúlacht ar fad a bhaineanns le saol scoile in Éirinn a fheiceáil. So, mar shampla, ar an Luan, d'fhéadfainn a bheith i scoil beag bídeach faoin tuath le beirt oide ann, agus maidin Déardaoin d'fhéadfainn a bheith i scoil lárchathrach DEIS ollmhór le tríocha ar an bhfoireann istigh ann. So, is iontach an ról atá ann agus tá mé ag baint an-sásamh as. feiceann tú meon dearfach i leith na múinteoirí agus chomh maith leis sin tugann sé seans domsa aitheantas a thabhairt don obair iontach atá idir lámha ag go leor múinteoirí fud fad na tíre seo agus chonaic muid cuid de sin, dar ndóigh, i mbliana toisc Covid agus mar sin de ach tá an obair sin ar siúl go leanúnach chuile lá den scoilbhliain agus is deas an rud é a bheith in ann dul ar cuairt go scoileanna agus páistí a fheiceáil ag foghlaim agus chomh gníomhach sa foghlaim agus cé chomh mór is atá scoileanna athraithe Fiú ó thosaigh mé féin ag múineadh, bíonn siad ildaite agus ildánach agus is cuid lárnach den Ghaeilge é sin ann féin so bainim an-sult as an ról agus an dearfachas a bhaineanns leis an ról seo. Caithfidh mé a rá ón gcéad lá gur thosaigh mé i nGael Linn gur bhraith mé ar mo chompord agus is annamh an rud é a bheith in ann go mbaineann tú an oiread sin sult as do ról ach caithfidh mé a rá Caithfidh mé a rá go bhfuil mé fós ana-shásta ins an ról atá agamsa leis an scéim seo agus tá mé bródúil as an méid dul chun cinn atá déanta againn, buíochas lenár n-urraitheoirí, Foras na Gaeilge agus an Roinn Oideachais, mar gan an tacaíocht sin ní bheadh muid in ann aon rud a dhéanamh. Ar leibhéal pearsanta, tá mé iontach buíoch as an bhfoireann álainn atá againn. Is as cúlraí éagsúla muid ar fad ach. Réitíonn muid ar fad go hiontach lena chéile, tá scileanna agus buanna éagsúla againn ar fad ach mar ghrúpa bíonn muid in ann tabhairt faoi rud ar bith agus braithim go dtarlaíonn rudaí speisialta nuair a thagann grúpa daoine mar sin le chéile. I dtaobh na hoibre de, cheann amháin de na rudaí is mó a thaitníonn liomsa faoin scéim seo agus faoi Gael Linn go ginearálta ná go bhfuil cultúr oscailte dearfach ann, go mbíonn daoine sásta tacú lena chéile i gcónaí agus go ligtear duit do rian féin a chur ar do chuid d'oibre agus is duine cruthaitheach mé agus bíonn neart deiseanna agamsa an ghné sin de mo phearsantacht a úsáid agus a chur in oiriúint don obair a bhíonn ar siúl againn. Bím ag plé leis an bpobal, is breá liomsa bheith ag plé le daoine, le cúrsaí ealaíne agus tugann an ról seo deis dom mo rogha rud a dhéanamh agus is iontach an rud é agus is annamh an rud é an spás sin a bheith agat.